um, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwa ka anyị si abịa ife anyị nọ n'elu ya taa bụ okwu a kpụkwa n'ọnụ ozi ọma anyị na-agbasara ndị igbo aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ mmanụ episode 8 nke a na-akpọ part 8 onye anyị nọ n'obi ya n'ọfịs ya na Abuja taa wee bụrụ high chief dr sir kenneth ejiofọ ifekudu the president and the founder diamond leeds nigeria limited agbalanze eze onyekachukwu one of ọzụbụlụ ife ọzụbụlụ ife ekwusigo ifechukwu nnewi anyị wee sị ka anyị bịa na o tego anyị ji anụ kepukepu o tego ndị ama na-agba wee sị na oke ite niile a na-achọ achọ na Anambra steeti ọ ya bụ ha ncha niile anyị wee sị ka anyị bịa ka ọ kpọpere anyị ebe ya bụ oke ite dị a sị na ọ sị ya rụbarụ federal government contract na ọ sị ya bụbarụ ex banker na ọ sị ya nwerela ego na nke a esigo n'ordinary pụọ na ọ bụrụ eziokwu anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị nụ from horse's mouth maka na ndị Igbo sị na ọ aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ akwụkwọ nsọ anyị na-agụkwa sị na ọ ga-esite n'akara aka anyị n'ihe anyị na-eme were gọzie anyị nke ndị oyibo kpọrọ gịnị hard work so bikonụ ụmụnne m ka anyị nụrụ from nna anyị ukwu ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ gwa anyị etu o si wee nọrọ n'ọmalịcha oche a ọ nọ na ya taa na-egosi na mba ụwa niile nna anyị ukwu ifechukwu igbo biko ka ị kọwara anyị etu i si were bụrụ ihe ị bụ maka na ozi ọma anyị na-agbasa bụ for ndị ego ha nwere foundation for ndị ego ha nwere ụkpụrụ o si wee malite ụtọ ndụ media house abụrụ ebe ọ wụ na egwuru aja ka anyị na-aba ọ bụrụ ebe ọ wụ na anyị fụrụ tipper ya kpụọ shovel na anyị na-atụ aja maka na ọ ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya anyị chọrọ ịma etu i si wee bụrụ ihe ị bụ maka na ụfọdụ sị mba na ife nke a agbaghị aka na ọdụ ọdịnala n'ihi ya bịa ka ịkọwa so anyị sị ka anyị bịa ka ịkọwa mm, biko sir onye nwe anyị gọzie gị daalụ Daalụ.
Um, Afa m bụ High Chief Sir Kenneth Ifekudu. nnọọ Agbalanze Onyekachukwu n'Ọzụbụlụ Ifechukwu Nnewi. Ife Ọzụbụlụ nke mbụ bụ na m ebido n'ikene ekene atụmatụ gị a bụ atụmatụ dị ezigbote mma maka na of late ụmụ ikorobịa anyị na-ejefizi ụzọ in the name of get rich quick and at all cost wee na-emebili ndị Igbo ife and ọ na-agba m anya mmiri maka na mgbe gboo bụ onye kpata ego amala ebe o si nya ka anyị bịara onye kpata ego amala si na ekwe ife ọ na-eme nya ka anyị bịara bọọ chi vota mana nke ikpeazụ a bụ ọ chara acha sị gbute ọ charọ acha sị gbute nne na nna ndị ụka ndị okenye ndị ichie wee were oke na ọrụ dịịlị fa wee tụfuo ma ndị igwe maka na a na-achọ gịnị ego onye nweta ego ajụrọ ya ihe ọ na-eme ajụrọ ese a na-echi echichi na-echi oke afa oke afa na-eme gịnị na-egbu nwa nkịta so na atụmatụ gị amaka maka na ụwa a bụ ebe onye nọ gbasaba ozi ọma chineke ife ị na-eme bụ ozi ọma chineke ka ị na-agbasa and Chukwu ga-agọzi
unu ịnachịgha azụ na ajụjụ ị jụrụ mụ it will amaze you to know na nne na nna m bụ ndị ọrụ oyibo nna m civil servant yes nna m was a retired accountant late my mother was a retired headmistress still living mgbe m na-eto eto

diọkpara ịsị ka ọ zụọ afịa ya na ife na-eme maka mgbe nne gị azụrọ afịa nna gị azụrọ afịa ọ ga-afịa gị arụ ma m bido n'oge gwa onwe m na m ga-azụ afịa m bido from day one m na-azọ nya ada anyị nwanyị finished on time very brilliant best graduating accounting student m na-ene ya anya Ngwa onwe m na ebe ọ gụ ka m na-agụ and that was why during my JAMB I applied University of Uyo because she graduated best accounting student from there. Incidentally, ife na-eme ndị Igbo catchment area no catchment area 234 I couldn't get admission into marketing. My father sị na iwu bụ no marketing kee ife m ma-eme mụghachi ịgụ law sị na ọ chọrọ law no marketing sị okay good and fine kee subject e ji eme eh, ga-enene na JAMB english maths economics ama enwe problem na maths ọ na-amapụ m obi mana ama obi ọgụ to cut the whole story short mmesi ihe nine a ka m nọ na secondary school bụlụ senior prefect ebidogo m Kedu school ị ga?
Our Lady's High School Ọnịcha. Ọnịcha.
ebidogo m n'oge kụzibelu my sets other subjects fa na-enwe challenges na ya more especially government economics english i started there na-akụzi obele obele from ịkụzi a nwee passion onye nne ya bụ onye nkụzi what do you expect ka anyị nenesị ya bụ WAEC mbido na-eje by then how many lesson centers ka e nwere n'Ọnịcha ebe two or three na-eje na-akụzi subjects then nwere ada m eme ya na-ahụ ego m ji eri nri mana no hope instead of ịnọ nkịtị nje kụzi ebe a m sign akwụkwọ kụzi ebe a m sign akwụkwọ ọnwa na-agwụ fa total ọ kwụọ m ụgwọ at a time one of them m signzizi akwụkwọ m ụgwọ ọ ga-akwụ nkwụsị ụmụ akwụkwọ chọrọ m na-abịa be anyị nsị my dad nwere ụlọ ka anyị na-achọ anyị nwee big compound mbido n'ọba be anyị na-akụzi before you know it from 10 students to 20 to 30 to 40 about 100

onye mago nwatakịrị a kpọrọ m ya ọ bụrụ ego o nwerọ ife nji the money eme mana ọ napụrọ m the dream to further my education because the intent is to go to university.
Okay.
I ended up missing Federal University of Uyo. My dad, nwatakịrị how old was I then? 16 years plus. Forced me. Ejeje um, um, weta JAMB poly, amaghị m ife na-aza JAMB poly. Pịa pịa pịa, na ọ federal, na ọ chọrọ state. because me personally when i was in secondary school bụ secretary ife a na-akpọ Onitsha Young Catholic student I had this tongue problem secretary Onitsha Young Catholic student Onicat then then so mgbe onwe m that I won't school in Igbo land because of this tongue thing I want to go out that was why I choose University of Uyo as at the time m nwere 234 Unisi Ifikot to 160 in Jam but I refused to come back etinye poli I got admission straight on merit I found myself in Federal Poly Auchi. I went there, others are history. I came out as the best graduating student, business mm-hmm. administration, OND. Mm-hmm. Ka m pụtasị, I realized that na ife a mekwa m ji wee gba ọsọ n'ana Igbo na-eme m ebe a because I went there thinking na ọ pure English ka a ga na-asụ ọ bụlụ broken. anatakwazịa ka nsụọ oyibo ọ bụrụ nsogbu ngwazị onwe m na ị fugo na ife nye a na-agbalụ ọsọ na o nwerọ isi nkwakọlụ akpa m that was how I ended up going for my direct entry na Nnamdi Azikiwe University Anambra State Anambra State ka a na-eme ife nine a I was still teaching okay.
students m egrowgo ego akpatabago agbagotebego m na age adịgo m I think about 20 ego dị too much across go m million plus na-aba two You're serious?
at that age the money was you know beginning to get to me but I was humble enough mana ka ịfụ ka nwatakịrị azụrụ azụ si eme I started talking about buying a car moto m na-achọ igo abụrọ na nne gị na ọ na-atọ m ụtọ moto m na-achọ igo bụ na one anọ m school lesson m na-aga n'ihu so most times m finish lecture chọ ịbịa ọnịcha ka m malụ ife ndị nkụzi m na-eme na other things ọ na-afịa m arụ mgbe a ga-achọ i register ụmụ akwụkwọ like na anyị na-eje other states ma JAMB anyị na-eje na other states ị nwere ike pụta ka ị ba moto ị ga-afụ moto so m fụ na m eneedigo inwe moto and ego moto dị mana nsogbu dị bụ kedu ka ị ga-esi sapụ ọnụ gwa nna gị na ị na-eme gịnị Chọọ igo moto. Ị na-ego moto. at the age of 20 years mana o nwere ihe m na-alụ maka na lesson a bụ na afa m na-ewu na ọnịcha niile na-ewu na anambra niile ụfọdụ na-esi Lagos bịa na-agba exam n'aka m Hey! so i- ihe na-ekwu na oge ahụ o nwere ihe dịka mmadụ naabọ ịtọ nwere ike ịgbarịrị akaebe A na- a- ụmụ ndị ọgaranya dere exam n'aka m aja ụmụaka bụ ụmụ mụ m kpọje exam ma ndị ntịba ka m kpọba afa na imperial bụ aja ụmụaka m kpọje exam ọbụ ọkwa ndị nọcha ma na imperial a lot mana ife abụrọ ife a ga-eje na-ekwu it speaks for itself ị je ọnịcha kpọọ then o nwerọ eto na ọnịcha ị ga-asị ken brighter tomorrow na amarọ brighter tomorrow academy ọjọ ebe ahụ
so nsogbu wee bụrụ kedu ka a ga-esi gwa nna m na m na-ego moto it becomes an issue m je yọọ my mom sisi gbe ya a na-achọ ka a ga-esi gwa gwa my my dad egogo m dị moto golf this happened when I was 20 years mgbe golf pụtara ọfụ Golf 3. with three arrow in very big and massive GTR. I- moto na-anata from I heat na-eme onye ọbụla ewee jekwuru my father wee kwuo na m go moto ọ baa baa baa baa sị na ọ ga-emebi ya na ọ ga-agba ya ọkụ ọbụkwa ego ya ọkwa ego m no na m dị too young to buy a car hmm. mgbe eji wee kọwabalị ya kọwabalị ya kọwabalị ya otu nsi afụfụ m na-ata ọ ma na m na-ata nya bụ afụfụ m na-ata mụ na-aba moto ọ wee kweta ịhapụ mụ ka m nyaa moto ọ ma na nji ego mme gị Which year ka i go moto ahụ? Um, if I remember Your first car? mgbe m dị 20 years that uh, adịgonu m arọ uh, 2000 and uh, 2000 The year 2000, Yes. 25 years today. yes my dad chụ mana today gịnị na-eme nwatakịrị ga-apụ golu moto nata nne na nna ya ga-ajụ ebe moto si nwatakịrị ga-apụ golu a- iphone 3 million nata nne na nna ya ga-ajụ ya ebe o si mana m- nke mụ nwa ama ife m na-eme ekwerọ ka anyị zuo Hmm. ife a ka emegide emegide my dad mesi ekwe to cut the whole thing down because akụkọ etoka yes ife a bịa mepe ebe m anya model ebe my life towards ịgba mbọ maka a na-ekwu okwu ịkụzi lesson ido ụlọ dị izi and m finish na school na Unizik gbara nata Ọnịcha fụ ife ndị ibe m na-eme wakpo ọ bụ mgbe a ga-erejista exam 24 hours ị nọ n'ụzọ otu onye na-enefu JAMB kịta a na-asị na e nwe error in JAMB ụmụ gị nwee ndị e mere ọfụma ibi ya n'isi you are struggling moving from one state to another that was how I started na that same year ka m gocha moto ahụ wee na-erejista ụmụ akwụkwọ na Port Harcourt Rivers State Rivers State mmadụ wee kpọrọ m GCE wee sị m na nwanne ya na-alụ na na WAEC office wee buru 650,000 ọ baa na boot Golf Golf speaker bunye elu then the highest currency e nwere bụ 100 naira 100 naira, yes. 650 if you withdraw. Na- That in the year Na- 2000. na bank na um, um, sta- or stadium road ka Aba Road kee ife a na-abịa ebe a NDDC building dị ebe a ka WAEC dị ama m na ọ wayo na nwanne ya ada alụ na WAEC ka ọ kpọrọ ndị anyị kelesi ya nwanne ya sị ka m bupụtezie the money ọ sị mba mba mba mụ hapụ ya mụ hapụ ya na nwanne ya si ya buduzie the money naba ụnọ wee lose 650,000 one week two weeks three weeks one month afụrọ m JAMB um, um, GCE form mgbe aka nọ ma na akacha mgbu ndị ya nwoke si na Rivers State ọ egwu mgbe ya mana ada m dacha kunie o mee m mbido gbaba mbọ nke a bụ ọdịda izizi m nweta as a matter of fact at that time 650,000 edupu oge then nwoke m bi na be ya wee na-aga school n'Ọka as my landlord wee sị m na ọ na-afụ ka ndị mmadụ si abata ebe a na ọ na-afụ ụdị life the man is of a blessed memory now mm. the name ka m elotero mana the agent ka m ka lote igbuo nwanne echi a ka na-abịatụ agent alụbalụ bụ afa ya alụbalụ eze ama ọ ka dị ndụ ajalija ka ọ bụ n'ọka onye ọka ka onye ọka maka ọka ka m biri wee na-asị m na otu m si eli ego na ọ dịrọ mma mugoke na anyị mugoke na anyị onye m nwoke a na-akpọ arụbalụ arụbalụ eze ama onye ọka onye ọka agent ka ọ bụ nwunye ya enwechaghị ego nyanwa na-emekwa ọfụma hmm. si mụ arụbalụ wee kpọrọ m wee goo anị izizi m go na that 20 years of age ka m gocha moto egoo m anị 220,000 eh, mgbe ahụ that was the first land m golu n'Ifite otu a ka m si bido wee were nwayọọ na-ebido onwe m na-ebido egosịa m nke izizi ọ tọzie m ụtọ hmm. maka na egosịa m ya ọ aka anị ebe a na-agbago na-agbago

egogo m I was using V-boot then egogo m moto enwego m eyuzugo m flat boot emego m everything mana ihe niile a bụ mgba afọ m kpata from lesson center and egogo m anị ọ tọba m ụtọ ka m na-agraduate ife a agwago m onwe m m ma-azụnwu afịa ndị nọkwa n'Ọnịcha abịago na-ana m ego nye m ego ka m tinye na exchange nye m ego ka m tinye na paki mgbe a ka paki polo na-ewu etinye ego niile na mgbe asịsị m aka ndụ hụrụ nke afụ but I told myself m ma m ma-azụnwu afịa because ife a ndị a ma afụgo m insincerity and ife na-ebutu nwoke a na-ekwu ya na-ekwusi ike abụrọ ego no mbọsị okwu gị kwụsị ịbụ okwu gị mbọsị ọbụla ee gị kwụsị ịbụ ee gị that day is the day you start having problem having problem so mee m nwee phobia because asị ọ bụ na afịa n'ụdị ndị a na-akasị eme ego na-akwụrụ akwụ sị m na container na-esizi mana nwa bụ ya jiburu ego exchange gba ọsọ otu a ka ego niile m nyecha ndị mmadụ si efu ọ dịkwa ka m bidokwanụ ụwa n'isi second time But I was not the type. That was the second falling because ego nya abụrọ The second falling who which year? ife a na-emezi ebe 2000 ịma as a 2002 2003 I was busy giving money mm-hmm. ịmago onye ego ya bụbu so yeah ka e ji chọpụtazi that na nsogbu adịgo sị nyezie m ego nu na mapụtago before 2003 ended onye akọlụsi ebe a onye akọlụsi ebe a m gwa onwe m that na mụ ma ga-azụnwu afịa because na afụgo na ndị mụ na fa na-eme ife akwụdị ndị a ga-eje kụzi ime afịa ebe ọ bụ na ka enyere fafa jide ezuru ezu ọ mgbe m ma-abata n'ime afịa ka so mgbe a ọ nwe nke a na-eme ya pịa pịa pịa bank mụ na ndị oyi m and that is another thing m ma-achọ ka youth anyị mụta select the circle of friends you move with mgbe ife niile a na-eme agụ m na Auchi amarọ m ife bụ cultism abarọ m cult akarọ m ife n'arụ i nee n'arụ m ị ga-afụ tattoo ị Okay. ga-afụ razor ị ga-afụ anything bịakwa na unizik i selected my friends ọ naira anyị na that unizik it will amaze you mainly women sọsọ nwoke naabọ out of nwoke naabọ anyị ncha niile the least of us made 2-1 second class upper i made second class upper that was what i came out with in unizik marketing

Kenneth Ifekudu Crescent, my house, the first bungalow I built was 2005. It's still standing. Mmadụ bi ebe a. From there, nwebe ụlọ na Ngozika ma bụ mebezi ọfụma mana ọ nwere ofu ife m chọ ịgwa ndị mmadụ. Ị na-enwe challenge n'ụwa, don't give up. Because na Chukwu, even Jesus Christ dara ada three times. Ọ da nke isi kunie da nke ịbọọ kunie da nke ịtọ. Akọgolu m gị ugboro ole m da. Yes. Nke ịtọ bụ na bank.
ada m ada na bank okay and mgbe m dara ada na bank ya emebego m ọfụma enwego m em, em, ife nwe na na Ngozika by Obinagụ kenneth Ifekudu crescent nwee Ifekudu close na gra current gra ọka okay bịa na Ngozika ebe m nwezi a lot of properties Al- alụgo m duplex roof na-ekwu okwu ịba ụkwụ agwa mana ụkwụ abụọ m I felt na ọ end of the world. M wee chọpụta ofu onye gwa m sị na ebe afụ ị nọ bụ your comfort zone na chukwu chọ ibuli gị enu o tinye gị stud o tinyere gị stud a ka ị wee pụọ negharịa anya fụ ife o debelụ gị so mgbe m si ọka apụ m na-eti mkpu onye ọbụla ma m na ọka nwatakịrị a mụrụ amụ ị kpọ na ana ken ma ọ nwere onye amarọ Ken mana ana m apụ ihe a wee bịa Abuja abịa m Abuja 2010 2010 15 years now 2010 yes okay yeah 2010 started with a career that career lasted just for like six months because while in that career I've made up my mind mgbe m nọ na bank ana m alụchala obere contract that I have to continue okay abịa ebe a bido God did it

gọọmenti jide m ụgwọ akụchie nsị ọ sị gaba n'iru ka ọ sị gaba azụ ọ sị gbachi ya na mbara ka ọ sị gaba nsị na-aga anya ya ife fọrọ echi ka anya nọrụ emebe mebe mebe nnọkọtasị onwe m amachụgharịbụ ọrụ SURE-P meaning subsidy reinvestment program ọ bụ na ị ma mgbe Eh, Goodluck wepụ fuel subsidy wee introduce ife a na-akpọ subsidy reinvestment program hmm. so that program enwe a lot of things a na-alụ ụnọ ọgwụ a na-eme na market a na-eme mago to help people nọ na rural area so I was one of the major contractors then ịmaga anafe agụ ego ọnụ ego ka na hundreds of million na-emegidekwa ọ na-akwa akpa wee jide ụdị ụgwọ wee jidekwa m hundred of million then I was like ụwa m agwụgo

today ị ga-akpọ ndị ụkwụ siri ike na National Assembly ife niile a bụ to the glory of God and um, ọrụ anyị bụ ọrụ siri ike jee jụọ ndị People's Club niile ife bụ ife bụ ndị contract echiche BP ọrụ anyị bụ ọrụ BP a ma na ọ ọrụ BP mana people amarọ ị nwere ike lụcha ọrụ gọọmenti like ụdị anyị nọ kịta achọghị m ịkpọ afa ego maka na a nọ na camera mana ọ ụdị ego eji m na December amarọ m mmadụ one nwe ya na Anambra mana eji ya emechigo the account adị ego erika so mana I didn't give up a na-agbakwa mbọ o merọ m ka m sị ka m je gbaa afa ka m marụ ebe ife na-eme m si si o merọ ka m sị ka m je be dibịa ka ọ gwọọrụ m ọgwụ o merọ ka m sị ka m bido tachibelu ndị mmadụ anya maka na akara aka onye na-edu ya ife m na-ayọ ụmụ ikolobịa be anyị bụ ebe ọbụla ị kwụ gbado anya nwee passion for ife afụ ị na-eme were anya tinye n'anị maka na ọ bụrụ na ị nele anya n'anị ị ga-afụ nke dị n'anị onye nee anya ọfụma fụ nke dị n'anị i wee nwee ike ị nurture ya o wee too otu ndị be anyị si wee bụrụzie na e teta ụla ana m eje ọrụ o nwerọ state dị na federation of the whole Nigeria m ada alụ ọrụ kpọọ the whole 36 states o nwerọ state ị ga-akpọ na today na Nigeria m enwerọ ọrụ the whole of south east the whole of south south the whole of um, south west the whole of north west north east enwegbado m ọlụ currently na-aga mana onye fụ otu ka nsi gwa otu o si aga ka nsi agbagharị enwe m ndị ọrụ o nwee nke ga-abịa i nye sị lụọ fa hapụ ife ị sị fa fa lụọ ebe a na-eme ka aka ọtụ ọkọ na-asị nwee ego ego etinye gị na nsogbu nsogbu agwa ihe na-agwa ọ nya bụ 24 hours isi na-enwu ọkụ mana o mere m ka nnọkọtasị oke ka a na-akụzie ebe afa isi ka a na-akụzie ọzụzụ ma kele ọzụzụ m a mụnye m n'ụka mee mụ malụ ife bụ ife chukwu mee mụ malụ ife bụ alụ mee mụ malụ ife bụ na ịkwafu ọbara adịrọ mma so m na-ezeli ya and onye a na-ezeli ya ga-aga ga nwere ka ị ga-ejegide ka ị ghara iru ebe chukwu delụ gị so na anyị ụmụ ikolobịa be anyị ka aka nyụ oke ite adịghị enye ego oke ite na-enye ego onye a na-agwọlụ gị oke ite ọ ga-asị gị nye ya ego ka o wee gwọọlụ ya oke ite na-enye ego ọ ga-eje bili n'ụnọ akanya oge ụfọdụ fa ada awụ arụ na-esi isi ịnọ na air condition ada agụ ya ịnọ n'ibi n'ezigbo ụnọ ada agụ ya ndị nke na-agbagbuzi mmadụ na-akwafu ọbara ka m na-asị fan akani maka na ife onye metere na-eso ya o nwe akụkọ m ga-akọlụ ị maka ndị na-akwafu ọbara m ma akpọ famili afa afa maka ọ ga-ajọ njọ mgbe anyị na-eto eto anyị nọ sekọndịrị skuul nwatakịrị a so na onye kachasị eme ọfụma ị fụ white immaculate maka na nne ya so na the richest na Ọnịcha the richest farm over five story buildings four n'Ọnịcha then then a ka alụbarọ five story ife a na-alụ um, three three story Three, fọmba ya three story. five n'Ọnịcha mana nwatakịrị a baa IMT due to ụdị ego a na-enye ya o wee sị na ife gụrụ ya bụ ịbụ executioner na ndị cult na-egbu mmadụ executioner bụ ndị ga-agba e nwee crisis nyanwa na-ejide ife egbe nyanwa ga-agba agba nyanwa ga-egbu mmadụ a na-eme ife niile a n'ụdị na a nọ skuul e mesịa a pụta anyị ncha grajueti go mana ọ grajuetirọ mgbe anyị nwa grajueti o jisi ike mechaa megide ife a chụọ ya ọ grajueti onye a na-agwa gị empowerment disemba ebunye m ya tricycle nye ya 500,000 nke a nke ịnọ nwa ise na-enye ya ego
kọs
ọ bụla ọbara ọbara ọ kwafu ọ bago ụka ọ bụgo pastọ ọbara a ka na-achụ so maka ihe nji ekwu ife a bụ ndị na-eme na na a na-eme inwere onwe anyị na-eme ị na-agbagbu mmadụ ị na-akwafu ọbara ị na-eme nka na-eme nka ọbara a ga-achụgide gị ọ chụgide gị ọ chụtalọ ị ọ chụba ụmụ gị ọ nya bụ alụ dịrị nne na nna a sị na na akpọrọ alụ dị n'ezinụlọ so biko ka anyị wetuonụ aka ịkwafu ọbara abụrọ ihe eji wee malụ ndị Igbo ife eji wee malụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ negodi bọyị ndị be anyị na-agbazi Anambra wee na-anazi azụ ị bịa taata em mgbe gọvanọ chọrọ ime elekshọn n'ime afịa e wee mee census wee chọpụta na eme elekshọn n'ime afịa ị fụ na ife niile ga-abụ prezidenti afịa niile dị n'Ọnịcha ka bụ ọ bụrụ onye Enugu ọ bụrụ onye Ebonyi maka gịnị maka na ndị a bịa chọpụta ife aka ndị Anambra na-emebu fa ji wee mee gịnị nwee ego onye bịazie biko kpọrọ nwa m jebe bọyị hmm. kpọrọ nwa m jebe bọyị fa bịa bọyị fa malụ na o lu ka fa mee gịnị ka fa dị umeanị gbaa bọyị onye Anambra bịazi ọ sị na nwa ya ga-ejekwa bọyị na ọ chọrọ ka nwa ya jee bute ego mbute ego mbute adapụrụ unu jee jụọ ese ndị niile kpalụ ego mbute ọfịa na-etochisi be fa ngwuru fa echigo ama fa echigo m wee na-ayọ unu biko ka anyị nachia azụ na ntọnanị anyị ka anyị mụta ife a na-akpọ ọgaranya ọbụla nwere ụmụaka ọ na-enyere aka obodo anyị nwere ndị na-enyere mana majoriti i nyesịa ị nachiata ị ga-afụzi fa ofu onye mee ife tụ m n'anya n'East Anambra o so na ndị nke tricycle haulage tricycle nke a na-ebu ibu o wee kpụrụ ewu kpọrọ nwunye ya wee bịakwute m wee sị na ọ ka o kenee m na ego afụ m nyere ya na ọ kpọpụtago another haulage tricycle hmm. anọ m ebe a gwa my brother sisi bunye ya maka enwere m chọta ụgbọ sisi dị m sisi bunye ya wa because na onye nke e nyere ọ bịa mee account ife e nyere ya ka ị ga-eme ọzọ so biko ana m ayọ ụmụ ikolobịa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ mhm. mana gbanụ gbanụ kwuje eji emechaa ịkpa ego ike ị ga-ana ike maka na ogbu mma na-eme gịnị daalụ
ọ chịkọrọ ya eh, ife ndị Igbo nọ na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ unu afụgonu ebe ndị okeite na ibobo na arọ agba aka na ikenga na olive oil ma mmanụ nsọ ijom pampas ebe o dudebere ụnụ afụgonu na o nwerọ ịdị consistent dị dedicated nwee fear of God in you kwụba aka gị ọtọ dị humble na-ekwu eziokwu na-atolerate ị fụrọ ugboro ole ka ọ gụrụ ụkwụ kpọrọ ya mechakwuo bakwuo na bank ụkwụ kpọkwuo ya na bank o giverọ up akwụkwọ nsọ si na nsogbu ga na-abịa ọ ga na-eme ka anyị wee na-anwale okwukwe anyị ka anyị wee na-esi ike nsogbu ọbụla na-abịara gị bụ ka i si n'ike na-eme gịnị na-aba n'ike na ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke mana ọ bụrụ na ị bụ onye obi ya adịrọ ọcha na onye aka ya adịrọ ọcha nsogbu ọbụla bịakwute ya ozugbo ọ kwara gị n'ala so m wee na-ayọ unu unu nụkwuru ihe o kwuru na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ wee na-ayọ na onye ọbụla na-emegodo ajọ ihe sepụ aka na ajọ ihe na ajọ ihe na-amụta ajọ ihe na ogbu mma na-ana na mma ọgba egbe na-ana na egbe na nke onye metara na n'ụwa were isi eme gịnị wee buru ee nna ya ya m ajụwo gị na ajụjụ mana o nwere ofu ihe m sị ka m jụkwuo gị n'agbanyeghị n'ihe niile ị gabiga ị kọgoro anyị your father mara amara na-akwụdoro eze ochie na o nwere nna ọ ga-abụrụ ọ gwa gị na ị ma anọ na be ya akpọbatara ya ndị ọbịa na-eme lesson mana ọ sị gị nsogbu adịrọ ị na-eme the lesson e werezie ebe nna gị de n'Ọnịcha wee marụ na ị chọọ ka nwa gị pasịa JAMB ma WAEC jekwuru Mr. Eh, Ken na nwa gị eme gịnị ga-apasị examination now m wee na-asị o nwere mkpụrụ mmadụ one na one maka mmadụ na-eto ọ ya enwerịrị ndị ya na-abanyere gị aja ị ga-eburu ukpa ekene buje ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ maka na ọsọ mere onye bụrụgodu president of this country our president our working president nwere ọga o nwere ndị bayiri aja n'ukwu o wee bụrụ Jagaban maka na ama m na onye izi baigoro gị aja n'ukwu bụ nna gị by iwere ụnọ ya nye gị by isend you to primary school and eh, secondary school i wee sizie ebe ahụ were rigoro ma late eh, Victor right Victor Ugwu Um, um, um, um, my regional manager. Uh, uh, uh, yes, so that is it. Ka the family nọrọkwa wee nụ na nwanne ha nwoke nwụrụ anwụ mekwarụ gị ihe ọma maka na onye chefuru ochie na ọfụrụ ada eme gịnị ọfụrụ ada akpọ ya iru so etu ị nọzi today ee eh, i mego ka anyị ghọta na Diamond Leeds bụ from contract i nwere experience when you was a banker ị na-arụcha obere contract mana ka ezi ihe biri gị uche how come about this name because this name dị unique Diamond Leeds ọ dị unique even the the the logo and everything about it. Eh, m gwa gị ife so n'afa ahụ ị ga-amụ amụ maka na mgbe m nụcha nwunye m ana m akpọ ya Diamond

as an inspiration.
Yes.
Okay. It's okay. All right, uh, sir. Um, ife a gba n'aka ejighị igogbe ene ya uh, anyị na-ekene gị maka na um, i kwuru ọfụma and onye nwere akọ na uche ya ama na o nwere ihe gbasara gị na buying and uh, selling

unu anụgo nụ ya na enwerọ any shortcut to success onye rụọ o mee gịnị o rie work and chop ị kpọọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe maka na i lee n'ihe niile a nna anyị ukwu kwuru today passion first never you give up consistency fear of God echefuna ebe i si wee mee gịnị i si wee bido then nna anyị ukwu ihe ọzọ anyị sị ka anyị jụọ gị before anyị achịkọọ akwụkwọ nsọ sị na na nwoke ọbụna chọta nwaanyị chọtara ezigbo ihe and na ọ ga-abụ onye inye aka anyị anyị wee sị etu i si amaka mma na anyị amanụ na ị nụọna nwaanyị maka ị dị nwa nwa over fresh ee nwa pọpi take away so anyị sị ka anyị mara ọ bụrụ na ị nụọna nwaanyị ka ị gwa anyị ka anyị mara na onye inye aka gị ka ị nụtara ka onye nkakwa aka maka o nwere ndị na-anụta onye inye aka nwee onye na-anụta nkakwa aka so ka anyị ka anyị mara si na na ị ga-amalata akara aka gị tele n'ọnwa yes anụ m nwunye at the age of 27 years wee nụta lọlọ Chioma Ifekudu nke Ọzụbụlụ oh.
Chukwu jikwa nwoke na na nwaanyị na edozi ya oh. so anụ nwaanyị mụọ nwa zuo ezu na nwoke unu anụghị ya ụmụ eze kemperi space adụghọ 18 years in marriage efere ya 18 years mm. onye mụtakwara nwa rugoro 17 years or 16 abụrọzikwa nwa ọ fọ two years or one decade and ọ bụ- ọ fọ two years ọ bụrụ two decades two decades yeah.
yes so Yes, two decades. unu anụghị space adụrọ nọọ peace of mind nwoke nwere mere o ji wee na-amụke ka igogbe afa nwunye ya chiri na Ichi na Ọzụbụlụ a na-akpọ ee then nna anyị o nwere advice ị chọrọ just ị ga-enye ya dịka ndị igwe nọ n'ana Igbo maọbụ ndị PG ma ndị klaji ndị ụka gbasalụ ozi ọma anyị na-agbasa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na mgbe ụfọdụ nke ikpeazụ a adịba ekwu ya maka na anọ na igowe nọ na-emekwazie mgbe ụfọdụ ịkwado ije ụka ọ dịka ọ na-emekwazi afụ onye na-eri 3 square meal n'ụka ahapụ ozi ọma ya ezi ebido aka emergency donation o mekwazie dat na ụfọdụ ndị mmadụ ihe m chọpụtara ka m na-agwa gị nke ọfụrụ a ụfọdụ ndị mmadụ a na-afụzi na ije ụka bụzi ego ego ego ego ego ego and o sokwa na ife nsokwa mgbe ụfọdụ wee butekwa nsogbu anyị nọ n'ime taa maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ka esi wee jee niri big man papi ya ka a ga-esi wee jee kwalụ poor man ma di ya Mm, em, o- so kedu advice ndo- ị nwere inye generally eh, ma ndị ụka ma ndị ndị nna anyị bụ ndị igwe ma ndị PG and ndị nne na nna eh, ndụmọdụ m nwere inye ọkachasị ndị igwe na ndị prezident jeneral biko ife niile abụrọ ego obodo niile na-echi echichi na nke ikpeazụ a mana ị chọpụta na ndị a na-ayọ bịa ka e chie gị echi bịa ka e chie gị echi kwa ụbọchị anụ atọ na echichi da obodo na-akpọ onye nke akpọ onye nke akpọ nna anyị unu wetuonụ aka echichi afụ a na-echi a nọkatakwanụ kpọọ ofu onye na nwoke a okenye a n'ebe a na-ejikwa n'eziokwu malia na okenye a n'ebe a na ọ lụrụ ọlụ oyibo lụọ ya ọfụma na ọ savụ obodo anyị bụ naijiria ọfụma sị kpọ okenye a ka e mee gịnị anyị si otu a na-eme ndị mmadụ amalụ na e nwe dignity in labour fa chọpụta na na ọ kwụba aka ya ọtọ na ọ narọ bribe na ọ gwọrọ ọgwụ na ọ gbarọ egbe na obodo ga-emekwa gịnị ga-e recognize mana ife obodo na-achọ taata bụ ka onye ga-alụlụ anyị hall ka e ga-enye anyị 100 million ka e ga-enye anyị 50 million ka e chie ya echichi nke a nke mbụ nke ịbụọ abịa n'akụkụ ndị ụka anyị na-enele unu anya unu bụrụ ndị na-anọchi anya Jizọs Kraịst n'elu ụwa m wee na-ayọ ndị ụka biko unu wetuonụ aka na unu nwa bụ ụka kwesịrị na-agwa anyị na material things abụrọ ife niile mana taata ụfọdụ ndị ụka na-achọzi material things karịzie anyị nwa bụ ndị na-eme gịnị na-abịa ụka na-abịa ụka wee tinye ọgba aghara wee tinye oke ọchịchọ wee tinye ịkwafu ọbara wee tinye getting rich at all cost and it must stop.
Amen. Amen. Amen. Eh, igbo mụrụ nze na ọzọ chifu taba eh, ị ga-apịakọzi ka mm, ka anyị panie um, billionaire nwere ego debe na bank ị apịakọ um,
ndị be anyị ọ bụrụ ntị mụ ka ntị ụnụ okwu anyị kpụ n'ọnụ kịta otu ọ ya-esi dị mma onweghị onye anyị na-abara mba and onweghị onye anyị na-asị ya ebina mm. ya anyị na-ekwu wụ ka a mara biri mm. udo wee chịa mm. ụnụ anụ ihe nna anyị Ife Nnewi kwuru nụ Agbalanze Onyekachukwu na Ọzụbụ na-anụgo ihe o kwuru unu afụ na okwu a na ije otu o si jegide wee ruo ebe ọ nọ tata ma ọ bụghọ gidigwom na o nwere otu o si wee bido ọ ya ka anyị na-eme ka onye ọbụla mara na ụtọ ndụ Media House na e kwesịrị ka ndị be anyị na-echigha azụ n'ebe anyị si wee bido mhm. ka ihe wee gaakwa otu o si aga before because na otu ihe si aga kịta abụzi otu o si aga mbụ wee na-asị eh, nna anyị anyị dị very grateful na ị nabatara anyị maka ọ dịghị easy o nwere onye ọ ya-abụ ị kpọọ because ị ma na ije anyị a ozi ọma anyị na-agbasa abụrọ ọ bụrụ ebe ọbụla nkịta nwụrụ anyị akpara achị jebe anyị na-eje afụ ndị nwere good legacy ọ bụghọ e nwee ndị na-akpọ na phone mana a kpọọ na ebe a na anyị dị booked and na efe a- na time na efe adịrọ At all. o nwere ka anyị si discharge ya Yes. na ndị anyị na-achọ wụ ndị nwere good foundation nwee good legacy Integrity. nwere integrity ga-agwa anyị sị anyị na otu ha si wee kpata ịka

foundation of his success bidoro from his parents papi ya bụ accountant mami ya bụrụ onye nkụzi nwee good notion o wee si ebe ahụ wee fụkwazie na na ndị business kwatụ ya obere ọ sị mba eweghaghị ya egwu ọ sị ka ego nke fọrọ afọ ka agbari ya gbee na akachanwu di ya mba na ịzụ ahịa amaghị ya onye ọbụla a na-azụ ahịa onye ọbụla a na-abụ importer mana marụkwa amarụ na line of business ọ nọ na ya na ihe na-edu onye ọbụla nọ n'ime ya bụ eziokwu ife na-edukwa onye ọbụla nọ na business a bụ somebody weta contract nye gị o nwee oke ruru onye anyị were eme gị ị hara aharụ m ah. onye ọbụla eme gịnị onye ọbụla and e nye gị contract gị rụọ ị rụọ ya na-egosi ya physical ị na-arụ nke audio na ọ na-eje na site anụ anụ ọgwụgwọ ụbọchị m nọkata n'ebe status ya m fụ nwoke ebe ọ lọrụ trouser kpuru helmet a na-ekwukwa ọ gwa onye na ya so na ife akarịa sị je chitaziere ya slippers na shoe na-afụ ya ụfụ n'ọkpa so biko nụ nke onye na-eme ya mee gịnị Ya mesie ya na-ejisi ike. ike unu na anyị na-afụ na o nwerọ ihe dị ka mmadụ ịda na-agba mbọ maka na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ congratulations sir. Thank you.
congrats congrats maka na ụtọ ndụ Bụ na ndụ.